assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw balimakɛ musa jara don aw ka jɛmukan don jɛmukan tunkaranke jɔrɔnanko an b'o de kɛnɛ kan komi an y'a dɔgɔda aw ye cogo min na dimasi o dimasi ni ala ye an si jɔ ko kɔnɔ dimasi o dimasi an y'a boloda aw ye k'a fɔ an bɛna Eh, ka na kuma tunkarankew tɔgɔ la ka na kuma eh, ka kibaruyaw di anw anw anw anw faw n'an baw n'an somɔgɔw ma mali la mais ka eh, olu fana kibaruya di yan Ayiwa kibaruya min kɔni bɛ mali la eh, nin dɔgɔkun in na sa o ye kibaruya ye min kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wuli k'i jɔ i sen kan ni e mɔgɔ min jɔlen don i sen kan a ka ɲi i ka taama yɛrɛ daminɛ ka d'a kan kibaruya min bɛ mali la eh, tile fila in na o bɛ boli mun kan o bɛ boli mali yɛrɛ bɛ taa taase min kan mali sariya n'a bɛ f'o ma ko constitution mali sigikan ni dɔw k'a ma ko kurukan kurukanfuga sigira kan min kan o ko yɛlɛma dɔw kan ka don o la an ka gouvernement fɛ ɔ yɛlɛma jumɛn kan ka don o la sa an da bɛna se olu de ma bi ɔ maliyɛnw hakililata ye jumɛn ye ni réforme constitutionnelle ko in na maliyɛnw hakililata ye jumɛn ye ni yɛlɛma ninnu ka don ɛɛ an ka sariya ninnu na sariya minnu bɛ mali yɛrɛ la marché sariya minnu ni maliyɛn bɛɛ kan ka boli o kan n'a kan ka boli maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ɔ san'an ka da don o kuma la sa an bɛna min kɛ ɛɛ minisiri min ɲɛsinnen don à la réforme aa ni minisiri min ɲɛsinnen don ni sariya ninnu ɛɛ bilali la ɲɔgɔn kan k'u u u u lafasa aa o minisiri ale ye kuma min kɛ o la an bɛna o latɛmɛ n'an y'o latɛmɛ an bɛ segin ka na an ka eh, bulon kɔnɔ yan eh, an ka studio kɔnɔ yan comme ça an bɛ tɛmɛ ni baabu ye ah, an ka eh, o minisiri ka kuma dɔɔni lamɛn fɔlɔ an bɛ tila ka segin ka na ah, regardons cette vidéo

an balimaw nin tun ye minisiri tapo ye min ɲɛsinnen don eh, an ka ka yɛlɛmaw kan ka don mali institution fɛn minnu na eh, yɛlɛma minnu kan ka don mali constitution na mali sigikan yɛrɛ la um, minisiri min ɲɛsinnen don o ma o minisiri de tun bɛ kuma la nin ye ayiwa ɔ mankan bɛ mun nɔfɛ ayiwa yɛlɛma in minnu fɔra sisan a bɛ mun nɔfɛ a bɛ eh, fɛn caman nɔfɛ eh, yɛlɛma in kɔnɔna la eh, mun de kan ka kɛ a ko laban na pour que yɛlɛma in ka se ka sabati dɔwɛrɛ ma ɲininkali ma kɛ maliyɛnw na a fɔra ko maliyɛnw bɛna taa kalafili kɛ ɔ o kalafili sa o bɛna kɛ kalo kura tile kɔnɔntɔn ko ayiwa maliyɛnw k'a fɔ ɔhɔn anw sɔnna yɛlɛma minnu kan ka don mali sariya ninnu na ko ou bien an ma sɔn yɛlɛma minnu kan ka don mali sariya ninnu na mais sani an da ka se o bɛɛ ma yɛlɛma ninnu bɛ mun nɔfɛ yɛlɛma ninnu bɛ min nɔfɛ maliyɛnw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nin ko la ka da mun kan Eh, an bɛna an da don a misɛman dɔw la fɔlɔ eh, a n'a kumaba dɔw kɔfɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ eh, mun de bɛ sen na mun mankan mun nana ni nin mankan bɛɛ lajɛlen ye mali la ah, ATT tun bɛ yen ATT tile la a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma ka kan ka don sariya ninnu na ayiwa ATT ma se ka a ɲɛ sɔrɔ ah, depuis Alpha ka waati O waati de yɛlɛma donna eh, ni eh, sa, eh, sariya ninnu na ni coup d'état kɛra waati min na Musa Tarawele la o kɛra depuis 1992 ɔ ka ta o la sa fo ka n'a bila bi la yɛlɛma ma don constitution na mais a yirala k'a fɔ eh, sariya minnu bɛ yen eh, a ka ɲi yɛlɛma dɔw ka don a la pour que cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ pour que cogo min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ ɔ o yɛlɛma ko min fɔra ni eh, ATT tun y'a boloda ni Amadu Tumani Ture ma se ka o ɲɛ sɔrɔ ayiwa Ibrahim Boubacar Keita de bɛ na a b'a fɛ ka o yɛlɛma ninnu eh, don a la yɛlɛma donni a la an ka n balimaw eh, tunkarankew an k'a fɔ eh, o tɛ baasi ye mais mun de bɛna yɛlɛma kuma bɛ o yɔrɔ de la mun de bɛna yɛlɛma maliyɛnw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la hakilinaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la a yirala k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu filɛ nin ye ko ɲininkali de bɛna kɛ fasodenw na fasodenw bɛna u hakilinata di n'u sɔnna yɛlɛma ninnu ka kɛ n'u ma sɔn yɛlɛma ninnu ka kɛ nka san'a ka se o ma maliyɛnw bɛ ɲininkali min kɛ u yɛrɛ la ni sariya ninnu taara assemblée fɛ an ka faso bulonba faso bulonba ye nin sariya ninnu ta nin kalo in tile saba ɔ faso bulonba y'a fɔ k'a fɔ k'u sɔnna nin yɛlɛma ninnu ma nin kalo tile saba waati min na ɔ o ma bɔ ntɛnɛn na ka tarata sɔrɔ o dugusɛjɛ filanan o sabanan ayiwa jamanatigiw ni jamana institution y'a yira k'a fɔ ko u kɛlen don ka kalafili boloda kalafili bolodalen don eh, ko kalo kura tile kɔnɔntɔn ayiwa maliyɛnw ka ɲininkali eh, ye mun ye ah, sani i bɛ taa k'i bɛ taa a fɔ k'an ka kala fili ah, kala bɛna taa fili ko min kama ne hakili la a ka ɲi eh, tunkarankew hakili la a ka ɲi o ka ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna fasodenw k'a dɔn min don min bɛ gafe in kɔnɔ gafe in kɔnɔna la mun de b'a kɔnɔ ni anw kan k'a fɔ ma ɔhɔn an bɛ nin fɛ ou bien mun de b'a kɔnɔ ni anw kan k'a fɔ ma k'a fɔ ayi an tɛ nin fɛ n'o kɛra tuma min na anw ka hakili la tunkarankew ka hakili la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ sisan ko an ka kalafili boloda o b'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn tunkarankew diɲɛ bɛɛ b'a dɔn kalafili in bɛna kɛ mun de kama kalafili mɔgɔw bɛ taa kalafili k'a fɔ ɔhɔn anw sɔnna mun ma mɔgɔw bɛ taa kalafili k'a fɔ ɔɔn anw ma sɔn mun ma ayiwa gouvernement ye waati min di nin na waati in ka surun kojugu jɔn kisi ala la waati ka surun décision min tara nin kalo tile saba k'a fɔ ko kalo min bɛ da o kan ko tile kɔnɔntɔn ko kalafili bɛ kɛ pour que mɔgɔw k'u hakilinanta di k'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛna taa kala fili kun min na n'an y'a lajɛ mali la mɔgɔ kalanbali bɛ ɲɛna caya ni mɔgɔ kalannen ye n'i b'a fɛ o la mɔgɔw ka taa kalafili kɛ a ka ɲi i ka mɔgɔw kunnafoni fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ kala bɛna taa fili kun jumɛn kama ɔ o ye kuma maliyɛnw ka jɔrɔ fɔlɔ ye maliyɛnw ka jɔrɔ filanan ye jumɛn ye nin yɔrɔ la ɛɛ maliyɛnw jɔrɔlen don parce que depitew n'a fɔra ko faso bulonba bɛ yen faso bulonba ɛɛ jɔnw de bɛ yen depitew de bɛ yen depitew ye jɔnw ye ayiwa sigidaw de ye depitew sugansi sigidaw de ye depitew woloma k'a fɔ k'u ka taa faso bulonba kɔnɔ k'u ka taa fasodenw kunkanko kuma fɔ faso bulonba kɔnɔ ayiwa n'a ma ɲɛ ko kala bɛ fili n'a ma ɲɛ ko depitew ye constitution in abrogé ko depitew sɔnna fɔlen ma a tun ka ɲi o depite kelenw ka wuli ka taa sani u yɛrɛ k'a fɔ k'u ka sɔn fɔlen ma fɔlɔ ni ko bɛ k'a kɛcogo la demokarasiko tile in na a tun ka ɲi depite ninnu ka wuli fɔlɔ ka taa u ka sigidaw la mɔgɔ minnu y'u sigi mɔgɔ minnu y'u sigi ka taga olu lajɛ ka taga olu fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ɲɛna ayiwa jamana b'a fɛ ka nin nin de yɛlɛma an ka jamana sigikan na jamana b'a fɛ ka nin de yɛlɛma an ka jamana sigikan na ka constitution in a page bi wɔɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa k'a ɲɛfɔ u ɲɛna kelen kelen kelen kelen k'a fɛsɛfɛsɛ u k'a dɔn k'a fɔ mun de bɛ nin gafe in kɔnɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ mun bɛ gafe kɔnɔ o waati la sa u k'u hakilinanta di o depite ninnu depite ninnu ye jamanadenw ka cidenw de ye depite ninnu bɛ sɔrɔ ka segin ka na faso bulonba kɔnɔ sisan sani u ka n'a fɔ faso bulonba kɔnɔ an sɔnna o y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ minnu y'u ci ka taga faso bulonba kɔnɔ u y'olu lamɛn ayiwa maliyɛnw ka jateminɛ la maliyɛn caman ka jateminɛ la depitew ma taa ka taa fasodenw ɲininka depitew ma taa ka taa fasodenw eh, lakunnafoni min bɛ senna depitew kɔni ye parce que olu ye fasodenw ka cidenw ye a caman bɛ yen olu kɔni ye eh, a kuma unhun naminɛ ka unhun naminɛ ko parce que k'olu ye fasodenw ka cidenw ye ɔ tiɲɛ don u ye fasodenw ka cidenw ye nka sani i ka taa ka taa kuma dɔ unhun naminɛ a ka ɲi i bɛ min unhun naminɛ i ka taa a ɲɛfɔ i ka cidenw i ka taa i k'a ɲɛfɔ i fasodenw ɲɛna fɔlɔ min y'i bila baara la i bɛ taa ka taa kuma ɲɛfɔ u ɲɛna fɔlɔ o k'a f'i ɲɛna ɔhɔn an sɔnna ou bien ayi an ma sɔn mais sani u k'a fɔ u sɔnna ou bien u ma sɔn a ka ɲi a ka ɲɛfɔ u ɲɛna mun de bɛ gafe in kɔnɔ jamana sigilen don kan min kan mun de kan ka yɛlɛma a la u b'a fɛ ka mun de yɛlɛma a la ni o bɛna kɛ hɛrɛ ye faso ma n'o bɛna kɛ hɛrɛ ye fasodenw ma n'u y'o dɔn tuma min na o tuma na u bɛ sɔrɔ k'u hakilinata di sisan awɔ an bɛ sɔn ou bien awɔ an tɛ sɔn ayiwa ɛɛ maliyɛn caman ka jateminɛ la depitew ma u baara kɛ olu ma u ka baara kɛta kɛ parce que n'a fɔra ko ɛɛ e ma taa ci e ye ciden de ye e min ma don e da ka taa e taara ka taa i yɛrɛ hakilinata di a n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ a ko a a ka gɛlɛn dɛ ɔ ɛɛ waati mun wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ni ɛɛ maliens dusuma kasalen don o la caman dusuma kasalen don ko parce que ko eh, kɛlɛ min bɛ kɔrɔnyanfan fɛ kɛlɛ min bɛ eh, mali ni eh, an an balimaw cɛ minnu bɛ kɔrɔnyanfan fɛ ayiwa o kɛlɛ in an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko pour que kɛlɛ in ka se ka ban marifa ɲɔgɔn faga tun tɛ se k'a ban fo sigikafɔ o yɛrɛ fɔra mali la ko sigikafɔ ye damu ye ɔ o sigikafɔ min kɛra alizeri sa sigikafɔ in b'a jira k'a fɔ ko mali constitution ko mali sigira kan min kan o sariya dɔw bɛ yen minnu kan ka falen o sariya dɔw bɛ yen minnu kan ka falen cogo min na ayiwa kɔrɔnfɛ kɛlɛ in bɛ nɔgɔya cogo min na kɔrɔnfɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ k'olu fana ye u fana b'u yɛrɛ jateminɛ maliyɛn dɔ ye u bɛ sigi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ marifa ci ɲɔgɔn faga o ka bɔ a la ɔ an ka sari an ka jamana jamanatigiw ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw eh, ibrahim bubakar keyita n'a ka gouvernement o ye o kuma unhun laminɛ ɔ n'o kuma unhun laminɛra a ka ɲi mɔgɔ n'i ye layidu min ta i ka layidu tiimɛ eh, ne hakili la maliyɛnw tɛ kɛlɛ la ko eh, constitution kana yɛlɛma maliyɛnw ka kɛlɛ ye mun ye mun de bɛna yɛlɛma constitution kɔnɔna la kɛlɛ b'o de nɔfɛ mun de kan ka yɛlɛma constitution kɔnɔna la n'o bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ lana maliyɛnw ma kɛlɛ bɛ o de nɔfɛ ɔ o minnu kan ka yɛlɛma constitution kɔnɔna la sa ɔ an da bɛna se olu ma an da bɛna se olu ma ɔ n'o o kɛlen bɛ sababu ye ka ɛɛ classe politique ka politiki mɔgɔw minnu ni minnu tɛ fanga la ani minnu bɛ fanga la k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ɛɛ minnu ye jeunes ye ɛɛ denmisɛnninw ko jamana tɛ taa denmisɛnnin kɔ ko jamana sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye o de fɔra n'o fɔra n'o ye tiɲɛ ye ɔ denmisɛnninw wulilen don k'u jɔ denmisɛnninw bannen don sa ko k'a fɔ eh, olu t'u sigi bilen k'u bolo fila da ɲɔgɔn kan ka ko ye min tɛ bɛn bi k'u da de o kan ni o ko taara kɛ kɛ fɛn ye kɔfɛ tuguni ayiwa mɔgɔ i ma min fɔ i talonyɔrɔ la a man kan i k'o fɔ i binyɔrɔ la dɛ ɔ o de kɛra sababu ye ni denmisɛnninw wulilen don jenɛsi wulilen don tile fila in na yɔrɔ bɛɛ kɛlen don mankan ye ɔ mankan min bɛ senna sa

C'est la première fois en 25 ans que la Constitution de 1992 pourrait être révisée. La campagne référendaire aura lieu du 23 juin au 7 juillet. Les opposants au projet, eux, ont appelé à une nouvelle marche ce samedi.
ayiwa ne balimaw nin tun ye ja ye k'o yira aw la eh, eh, nin mankan ye nin eh, réforme constitutionnelle ni nin yɛlɛma min kan ka don mali sigikanw na ɔ o wolola min na ayiwa an tun bɛ k'o jaw de lajɛ sisan ayiwa maliyɛnw kɔni bɔra komi kɔnɔ kulu ka taga k'u bɛ taa bourse du travail la ko u bɛ taa u ka dusuma kasa yira ayiwa o dusuma kasa taara wolo denmisɛnninw ni polisiw taara gosi ɲɔgɔn na nin sogɔlɔ in na fo ka taa gazi fili mɔgɔw la ayiwa maliyɛnw kɔni denmisɛnninw kɔni ko ko olu t'a dabila f'u da jelima ko u tɛ sɔn u tɛ sɔn bi u tɛ sɔn sini u tɛ sɔn sinikɛnɛ ko u ka constitution ka changer Ayiwa mun bɛ denmisɛnninw bila k'o fɔ mun bɛ jeunesse bila k'o fɔ k'a fɔ ko an t'a fɛ an ka constitution ka changer aa kun wɛrɛ t'o la kun min b'o la ɛɛ o ye min sɛbɛnnen don papier kɔnɔ ye min kan ka falen min kan ka falen kuma bɛ o de nɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ɛɛ ni ɛɛ nin yɛlɛma in donna ni kalafili kɛra kalo kura tile kɔnɔntɔn ko eh, jamanaden tilan ko ko u sɔnna min bɛ eh, papiye in kɔnɔ o b'a yira a bɛna dɔ de fara perezidan ka fanga kan o b'a yira k'a fɔ perezidan ka fanga fanga kɔni a bɛna sinsin ka tɛmɛ sisan kan ɔ o tɛ o dɔrɔn tɛ mankan kun ye mankan kun ye min ye an bɛɛ b'a dɔn eh, an k'an siɲɛ dunanw ko don sinɔn dugulenw bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ b'a dɔn an ka depitew bɛ baara min na asanbile kɔnɔna la an ka depitew bɛ mun baara la asanbile kɔnɔna la ko an ka kan ka sena kere sisan tuguni ko ka to aw fara faso bulonba kɔnɔna la minnu bɛ yen a caman bɛ yen a bɛɛ tɛ a tilan bɛ yen baara wɛrɛ fosi t'u la adamaden feere yuruguyurugu visa ko u tɔgɔ bɛ diɲɛ malola jabako ni lebu ko bɛɛ lajɛlen dɔ la u bɛ taa fo ka taa u yɛrɛ balimaw feere mɔgɔ wɛrɛw ma o y'a dama kuma wɛrɛ an tɛna an da don o la bi an ka jamukan in kɔnɔna la ɔ an b'o degun n'o o lanɔgɔ bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw bɛ yen minnu bɛ ɲamanton kan don o don minnu bɛ ɲaman tɔmɔna ka t'o feere pour que u ka se k'u ka denbaya balo ɔ o député minnu fana bɛ yen sa n'olu bɛ faso bulonba kɔnɔ fasodenw de ye olu ta k'olu bila bulonba kɔnɔ k'u ka taa fasodenw kunkanko kuma fɔ ɔ o depitew sa aw ka hakililajigin na olu kelen kelen bɛɛ bɛ yen minnu bɛ miliyɔn fila n'a kunkanfɛn ta kalo o kalo fasodenw tɔgɔ la k'olu bɛ taalen fasodenw kunkanko kuma fɔ k'olu bɛ taalen fasodenw eh, eh, eh, lakisi k'olu bɛ taalen fasodenw ka hɛrɛ k'olu bɛ taalen ka taa o de kɛlɛ kɛ asanbile kɔnɔna la nka o n'a ta o ta waati bɛɛ an tɛ dɔwɛrɛ mɛn ni dɔ ma bɔ k'a fɔ k'a fɔ ko asanbilen depite dɔ ye u feere tinisi i b'a mɛn k'a fɔ ko asanbilen depite dɔ sen bɛ visa ko yurukuyuruku la ayiwa n'an b'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n balimaw sisan ko yɛlɛma kan ka don mali constitution na ko yɛlɛma kan ka don mali sigikan na ɔ olu ma yɛlɛma wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan Degun bɛ mɔgɔw kan olu ko tuguni ko ka sénat dɔ créer sénateur dɔ bɛ créer ka fara depitew kan balima o bɛna dɔ bɔ mali mali doni de la wa o bɛna dɔ fara mali doni de kan o ɲininkali ɲininkali gɛlɛn o de kama maliyɛn caman bɛ minnu bɛ minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina olu bɛ bɔlala diɲɛ don o don da ko u tɛ sɔn u tɛ sɔn constitution changeli ma ɔ constitution in dun n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ a kan ka changer a kan ka changer kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ɛɛ mali ye layidu de ta diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna mali ye layidu de ta mɔgɔ minnu nana ka na mali dɛmɛ ko ɛɛ accord d'alger o wolola fɛn min na pour que bɛn ni kelenya ka se ka sabati mali la ko fo ka eh, mali eh, eh, constitution changer ka d'a kan u bɛnna min kan ɔ ko eh, jɛgɛ mana kabi kan min kan fo kɔ mana kabi kan min kan jɛgɛ kan ka tila o kan de kan ɔ oh, mais mankan yɛrɛ bɛ min nɔfɛ ni n tɛ sɛgɛn o fɔli la ni n b'o fɔ waati bɛɛ o ye mun de bɛ papiye in kɔnɔ mun de kan ka mun de kan ka yɛlɛma est-ce que constitution tɛ se ka yɛlɛma wa ka sɔrɔ sénat ma fara kan wa o tɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ mun na député minnu bɛ yen n'olu ye nin kuma u hun laminɛ ni opposition députéw banna opposition députéw dun ka man ca président ka parti députéw de ka ca olu de sɔnna nin ma a tɛna dɔwɛrɛ kɛ o a bɛ na ni mankan de ye an b'o mankan de kɛnɛ kan ye bi bi in na an b'o mankan kɛnɛ kan parce que ni eh, ni ni ni yɛlɛmali ni ni kalafili ni n'a da jara eh, minnu ko k'u sɔnna la minnu mana sɔn n'a da jara olu la président hali an kana wele ko président bilen an bɛ se k'a wele ko roi parce que a tɛna fosi wɛrɛ kɛ ka dɔ fara président ka fanga kan ka fanga tɔ sinsin a tɛna fosi kɛ ka dɔ fara maliyɛnw ka sɛgɛn n'u ka tɔɔrɔ n'u ka lajaba kan parce que sénateur minnu bɛ yen n'olu bɛna taa tuguni olu bɛna taa fara députéw kan député minnu caman bɛ yen n'u tɛ fɛn wɛrɛ la yuruguyurugu kɔ ye o sénateur ninnu fɛnɛ o kelen-kelenw bɛɛ bɛna sara joli ɛ ni député bɛ ka sara miliyɔn fila n'a kunkanfɛn ɔ sénateur kɔni tɛna na ka na i sigi tuguni o bulon kelen kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛ ɛ sara waa bi naani waa bi duuru yɔrɔ o kuma kɔni t'a la o bɛ na ni mun ye dɔ ma fara ɛ jamana ka ɛ waribɔta kan wa ɛ wari joli bɛ sɔrɔla mali kɔnɔ bi bi in na a fɔ hamiya ko wɛrɛ tɛ mali la bi bi in na min tɛ ɛ ka sénat ɛ sénat fara ɛ ɛ députéw ka fa ɛ député bulon kɔnɔna kan Ɔ sénat farali député bulon kɔnɔna kan n'o kɛra sa o bɛ na ni yɛlɛma wɛrɛw ye tuguni parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan mali sigikan min bɛ yen mali constitution min bɛ yen o y'a yira k'a fɔ ko ni président ni bana y'a sɔrɔ ou bien président n'a y'a fɔ k'a tɛ se k'a ka baara kɛ bilen k'a bɛ baara bila ka sɔrɔ a ka mandat ma ban ayiwa Assemblée nationale président o de kan ka président ka fanga ta o de kan ka kɛ président ye n'o kɛra président ye o de kan ka kalafili wɛrɛ boloda ɔ kalafili wɛrɛ min tun kan ka boloda sa a tun yirala k'a fɔ ko kalafili tun kan ka kɛ tile bi naani kɔnɔna la tile bi naani ni duuru kɔnɔna la ɔ ayiwa ɛɛ jahadi tɛmɛnenw y'a yira maliyɛnw na jahadi tɛmɛnenw y'a yira tunkarankew la k'a fɔ ko ɛɛ tile bi naani ni duuru min filɛ o ye o man ca mɔgɔninfin si la ka d'a kan ɛɛ an ka mali ye ɛɛ tango tango min kɛ amadu aya ka tile la ni jɔnkunda tarawele n'ale tun ye assemblée président ye ɔ o ye fanga ta mɛ o ma se ka fanga o ma se ka eh, kalafili kura boloda tile bi naani ni duuru o kɔnɔna la k'a fɔ ko perezidan kura wɛrɛ bɛ sigi ayiwa nin eh, mali sigikan ye nin constitution ye réforme constitutionnelle nin a bɛ ale bɛ mun fɔ nin sen in na k'a fɔ ko yɛlɛma min fana kan ka don a la tuguni ko tile bi naani duuru in k'o man ca donc tile bi naani duuru in bɛ se ka taa ka taa fo kalo saba ɲɔgɔnna si la quatre-vingt-dix jours ɔ o quatre-vingt-dix jours yɛrɛ min fana filɛ o ye tuguni ni yɛlɛma kura in b'a jira k'a fɔ ni a ma kalafili ma se ka tɛmɛ o kɔnɔna la mɔgɔ min ye perezidan ye o bɛ to a ka perezidanya la fo ka taa fɔ ko kalafili kura sera ka kɛ boloda perezidan kura ka se ka sigi ayiwa an balimaw n'an y'a lajɛ nin kan ka ko tulotigɛ bɛ fali sɔmi an ɲɛ bɛ rdc la ni kabila bɛ yen joseph désiré kabila bɛ rdc depuis a san ka ca san a bɛ san kelen bɔ sisan a ka manda banna a ka manda banna mɛ a bɛ perezidanya la hali bi an bɛ nɔ min na a dun y'a ka manda kun fɔlɔ kɛ san duuru fɔlɔ kɛ ka san duuru filanan kɛ ayiwa a banna ka kalafiliw kɛ cogo min na ɛɛ eh, perezidan kura bɛ na donc uh, a tora yen k'a ma se ka kalafili kura wɛrɛ kɛ donc fasodenw y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka bɔ yen k'a bɛ to yen ko fo ka taa kalafili kura boloda fo ka perezidan kura sigi cogo min na a bɛ se ka taa ka bɔ yen ayiwa ɛɛ eh, n'an ye nin mali ka nin changement in jateminɛ n'an ye nin ɛɛ eh, changement tɛ yɛlɛma tɛ. mɛ n'an ye nin proposition ye du gouvernement n'an y'o jateminɛ min assemblée depitew sɔnna a ma a depitew minnu bɛ fanga ka fan fɛ majorité présidentielle olu sɔnna a ma n'an tora o bolo kan ayiwa mun ne b'a jira an na k'a fɔ ko a kɛra ibrahim boubacar keita ye wo a ma kɛ ibrahim boubacar keita ye wo ko perezidan wɛrɛ tɛna na kɔfɛ k'o bɛ se ka yuruguyurugu kɛ k'o bɛ se ka kalabanciya kɛ k'a fɔ ko a dɛsɛra ko ka ɛɛ élection présidentielle kura boloda ka to losolasa la ten ka na an an kun se jahadi wɛrɛ ma tuguni ɛɛ an tɛ min ɲini na maliyɛnw tɛ min ɲini na donc uh, ni uh, réforme constitutionnelle nin kɔnɔna la nin kɔni yɛlɛma min fɔlen filɛ nin k'a kan ka don mali sigikan na k'a kan ka don ɛɛ n'an bɛ se k'a wele ko la charte de kurukanfuga parce que u y'o ta o taara o jate minɛra a fɛ n'an ye yɛlɛma ninnu jate minɛ ayiwa maliden caman bɛ yen olu de wulilen don sa u dusuma kasalen don ka d'a kan a fɔra ko fɛn minnu fɛn dɔw b'a kɔnɔ minnu kan ka yɛlɛma ayiwa ɛɛ an dun bɛ demokarasi de la bɛɛjɛ fanga don an bɛ min fɔ eh, tunkarankew ɲɛna an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna ah, an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'an hakili to an yɛrɛ la a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ ah, aw bɛ se ka kɛ eh, ka aw tɛ ɲɔgɔn aw tɛ hakilina kelen na nka o n'a ta o ta bɛɛ bɛ se k'i hakilinanta di ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanɛni banɛni ye bɛɛ bɛ se k'i hakilinanta di ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye ɲɔgɔnlajaba ye ɛɛ bɛɛjɛ fanga b'o de fɔ demokarasi yɛrɛ kɔrɔ ye o de ye n'an bɛɛ kɛra fankelen fɛ demokarasi tɛ yen an bɛɛ tɛ se ka kɛ fankelen fɛ an bɛɛ hakilinanta tɛ se ka kɛ kelen ye nka o b'a la cogo o cogo o n'a ta o ta a ka ɲi bɛɛ k'i hakilinanta di kuma laban o ye fasodenw ka kumakan ye fasodenw ka kumakan ye jumɛn ye ni eh, malidenw sɔnna k'an ka taa ka taa kala fili Ɛ ni kala filila ni maliden kilan ko k'u tɛ k'u tɛ sɔn ayiwa a bɛ to n tɛ sɔn o de la ni malidenw tila dun fana ko ko ah anw sɔnna a bɛ to anw sɔnna o de la o de ye demokarasi ye nka ni changement min filɛ nin ye ni yɛlɛma min filɛ nin n'a kan ka don constitution na jɔn k'i sin ala la a waati surunyara a waati surunyara wa maliden ba tan kelen bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ nin t'a waati ye ni a tun kan ka kɛ anw hakili la faama ka ni eh, eh, ibrahim bubakara keyita ka ni fanga ban waati tun tɛ a boloda waati ye a tun bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ bi ma se a tun bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ samiya waati fana tɛ an bɛ waati min na i ko sisan samiya de bɛ mali la an bɛ waati min na i ko sisan maliyɛn kilankɛ bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw ye mɔgɔw bɛ foro kɔnɔnaw la u hakili b'a la k'u ka taa u ka taa u ka forow labɛn u k'u ka sumanfɛnw kɛ forow la cogo min na u bɛ se ka pɛrɛ u bɛ se ka labɛn ka bɛn samiya ma fanga ma waati wɛrɛ si choisi fanga ma waati wɛrɛ si jate minɛ fo mɔgɔw ɲɛ gannen don forola tagaw la waati min na mɔgɔw ɲɛ gannen don tuma min na foro sɛnɛw la fanga ye waati de jate minɛ ka n'a fɔ ko u bɛna kalafili kɛ kalo kura kalo kura tile kɔnɔntɔn ko maliyɛnw k'u hakilinata di n'u sɔnna yɛlɛma min fɔra n'o kan ka don eh, mali sigikan na ou bien n'u ma sɔn yɛlɛma min fɔra n'o kan ka don mali sigikan na ɔ n balimaw n balimaw eh, tunkarankew n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o tɛ ŋaniya ɲuman ye ŋaniya ɲuman t'o ye bi ŋaniya ɲuman t'o ye sini mɔgɔ n'i sara i kelen b'i da kaburu de kɔnɔ tiɲɛ tɛ badenfɛn ye fo tiɲɛ de bɛ laban ni ŋaniya ɲuman tun bɛ gouvernement na ni ŋaniya ɲuman tun bɛ minnu y'a papier labɛn na a tun bɛ se ka labɛn ka mɛn ka sɔrɔ samiya ma surunya ka sɔrɔ samiya ma se ni ŋaniya ɲuman tun b'u la u tun b'a labɛn k'a di depitew ma depite minnu ye fasodenw ka cidenw ye depite minnu choisira ɛɛ arrondissementw ni kominiw ni disirikiw fɛ k'u ka na ka na fasodenw kunkanko kuma fɔ faso bulonba kɔnɔ u tun bɛ nin sɛbɛn in k'a di depitew ma u ka taa u ka t'u ka ɛɛ mɔgɔ minnu y'u ci u ka taa olu yɔrɔ u ka taa maliyɛnw yɔrɔ u ka taa ko fɛsɛ fɛsɛ fɛsɛ maliyɛnw ɲɛna k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna mun de don yɛlɛma yɛlɛma in a nafa ye jumɛn de ye n'a bɛ se maliyɛnw ma yɛlɛma in a kɔlɔlɔ ye mun de ye n'a bɛ se maliyɛnw ma o tuma n'o tun kɛra n'a fɔra ko maliyɛnw ka taa ka taa kalafili la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ o la ko i bɛ mankanba ci o la parce que diɲɛmɔgɔ kunnafonina tunkarankew kunnafonina maliyɛnw kunnafonina diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma jumɛn de b'a fɛ ka don an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka yɛlɛma jumɛn de don mali sigikan na ɔ mɔgɔw n'a dɔn o la sa n'u kan ka taa sɔn fɔlen ma ou bien n'u man ka sɔn fɔlen ma o kɛra wa o ma kɛ ɛɛ fɛn min ɛɛ décision taara fɛn min ŋaniya sirila sufɛ dugutila fɛ ɛ dugu jɛlen ɛ nin kalo in tile saba k'a fɔ ten dɔrɔn ko ayiwa ko depitew sɔnna fɔlen ma ɔ ko kalo kura tile kɔnɔntɔn ko an bɛna kalafili kɛ ko maliyɛnw k'u hakilinata di aa n balimaw a tɛ kɛla ten dɛ demokarasi t'o ye dɛ demokarasi ɲɔgɔnbonya b'a kɔnɔna la an hakili la jamanatigi jamana ɲɛmɔgɔw m'u ka jamanadenw bonya u m'u ka jamanadenw gasi sigi parce que n'u tun y'u gasi sigi n bɔra k'a fɔ fɔ cogo min na sisan n'u tun y'a kɛ o kɛcogo la Ne hakili la an bɛ mankan min yela nin ye don o don télé la an bɛ mankan min yela don o don bamakɔ kɔnɔna la polisiw ni siniɲɛsigi denmisɛnninw n'o an bɛ se k'a fɔ jama min bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ gazi fili la nin sun ba in kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sun na an tun tɛ se o ma a ma kɛ a kɛcogo de la ɔ foyi tɛ tiɲɛ la sa k'o tɛ se ka fɔ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye Balimaw nin réforme constitutionnelle ko in a kɛlen don sababu ye ka mali bila bolo kan bi an bɛ se k'a fɔ ko mali bɛ ka tango tango mais n' ala n'a kira sɔnna a ma mali tɛ dafiri fiyewu ɔ nin de ye an ka bi jɛmukan kuma koloma yɔrɔ ye nin de ye an ka bi jɛmukan kuma fanba ye a ka ɲi tunkaranke jɔrɔnanko tempo afrique tv lajɛbagaw Aa n an ma bɔ ka kuma an hakilinata ye jumɛn ye tunkarankew hakilinata ye jumɛn ye k'o fɔ nin ko in na an m'an ka fɔta fɔ an bɛna min kɛ sa an bɛna fiɲɛ dɔɔnin minɛ n'an ye fiɲɛ minɛ an bɛna segin ka na n'an seginna ka na an ka jɛmukan waati filanan ye an bɛna an da don la hali bi n'o bɛ ta nin yɛlɛma min fɔra ko k'an ka don an ka gafe ninnu na an ka bamakɔ mali sigikan na ɔ an ka eh, bi jɛmukan laban na sa ladilikan bɛ n bolo k'a ɲɛsin tunkarankew ma diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ladilikan bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma ɔ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka fiɲɛ dɔɔni minɛ n'an seginna ka na an bɛna an da don o la écoutons un peu de musique pour le moment

Ok an balimaw nin tun ye kasemadi ni an ka mali jeli ŋaraba dɔw ye minnu tun bɛ ka nin misigi duman in fɔ aw kun ka hakili lajigin faso la an k'a dɔn k'a fɔ fosi tɛ maliba bɔ maliba in kɔni fosi t'a bɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falew ye an bɛ tila ka bɛn a la ɔ ayiwa an seginna ka na sa an bɛna kɔntiniye hali bi an bɛ kɔntiniye ni an ka ɛɛ nin réforme constitutionnelle ni kibaruya minnu bɛ mali la ye an tun ye kibaruya damadamaw fɔ a la yɛlɛma minnu kan ka don a la mɛ olu tɛ yɛlɛma ninnu bɛɛ yɛlɛma minnu kan ka don a la u ka ca dɔɔni yɛlɛma ninnu b'a kɔnɔna la fana a bɛ yira k'a fɔ mali cour constitutionnelle mali sariyabulon bɛ ɲɛna caya sisan Ah, parce que an b'a dɔn k'a fɔ eh, président o bɛna kɛ eh, comment dirais-je mɔgɔ fɔlɔ ye eh, faso kɔnɔna la eh, assemblée o bɛ yen sénat bɛna fara o kan ayiwa an ka eh, eh, cour suprême bɛ yen eh, cour constitutionnelle bɛ yen ayiwa eh, an ka eh, cour eh, eh, cour économique et sociale fana bɛ yen ɔ nin bɛɛ lajɛlen mana fara fara ɲɔgɔn kan sa ni an y'an sigi k'a lajɛ a tɛna wolo fosi wɛrɛ la ka dɔ fara depansiw kan ka dɔ fara waribɔtaw kan fantanw dun bɛ yen fantanw bɛ ɲɛni na an dun ɲɛmɔgɔ minnu dun bɛ yen n'u sigira ɲɛmɔgɔ ninnu sigilen bɛ ko fasodenw ni ka se ka lafiya ɲɛmɔgɔ ninnu sigilen bɛ ko fasodenw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ b'an bolo minnu hakili b'an na ɲɛmɔgɔ b'an bolo anw ka eh, bɔnɛ ye minnu ka bɔnɛ ye an ka hɛrɛ ye minnu ka bɔnɛ ye eh, minnu ka hɛrɛ ye mɛ an ɲɛ tɛ o la fasodenw ɲɛ tɛ o la ayiwa o de kosɔn mɔgɔw wulilen don mɔgɔw murutilen don mɔgɔw murutilen don ka d'a kan u ɲɛ b'a la k'a fɔ fanga hakili b'a yɛrɛbakun dɔrɔn de la fanga bɛ ka wale kɛ min bɛ k'a ka fangaya sinsin fanga bɛ ka wale kɛ min b'a yira k'a fɔ fantan bɛ to a ka fantanya la faama bɛ to a ka faamaya la ɔ n'a y'a sɔrɔ yɛlɛma minnu kan ka don eh, an ka mali sigikan ninnu na ko a bɛna taa wolo olu de la o tuma an b'a fɔ eh, fasodenw ɲɛna an b'a fɔ tunkarankew ɲɛna k'u k'a fɔ k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u tɛ bi u tɛ sini u tɛ sinikɛnɛ nka n'a y'a sɔrɔ a tɛna taa wolo o la n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa wolo fɛn na min bɛ na ni bɛn ni kelenya ni sabati ye an ka mali kɔrɔnyanfan fɛ min bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ minnu b'u bolo ko ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yen olu de kama n'a dabɔlen b'o de fana kama n'a bɛ taa wolo o de la o tuma an b'a fɔ ko an k'a fɔ an sɔnna bi an sɔnna sini an sɔnna sinikɛnɛ nka n'i y'a sigi n'an y'a sigi k'a lajɛ n'an ye nin gafe ninnu kɔnɔna lajɛ n'an ye yɛlɛma minnu fɔra k'olu kan ka don eh, mali sigikan ninnu na n'an y'olu lajɛ an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko a bɔnɛ bɛ se ka bonya an ma ni a hɛrɛ ye ka d'a kan eh, sénat créeli sénat eh, eh, o ye bɛna dɔ de fara eh, mali ka waribɔta kan o bɛna dɔ de fara eh, mɔgɔw kungow kan ɛɛ min ye ɛɛ nin cour constitutionnelle ye a président tun bɛ fɔlɔ la n'a tun bɛ ɛɛ a kali k'a fɔ k'a bɛ kɛ président ye ko ka ɛɛ malidenw bɛɛ kisi ko a bɛ a a seko n'a damayira kɛ mali ye ɔ o tun bɛ taa i i i kali ɛɛ cour suprême de la fɔlɔ. sisan dun ni yɛlɛma in kɔnɔna la tuguni a yirala k'a fɔ ko cour constitutionnelle ko o de bɛna eh, président bɛ taa kali yen de ayiwa n'i y'a jigin k'a lajɛ nin yɔrɔ minnu yɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye nin cour minnu fɔlen filɛ nin ye cour suprême eh, eh, cour constitutionnelle uh, sénat uh, assemblée président de bɛ nin bɛɛ sanfɛ nin bɛ président eh, ka présidenya a ka fanga nin b'a tɔ sinsin de an b'a dɔn k'a fɔ ko eh, a ma kɛ a tɛ kɛla dɔrɔn eh, eh, ibrahim bubakara keyita dɔrɔn kama n'a a kɛra tafɛn ye eh, manda filanan na k'a bɛ san duuru filanan min kɛ mɛ ni ibrahim bubakara keyita taara ka bɔ yen a président wɛrɛ minnu bɛna o kɔfɛ o président ninnu olu fana bɛna nin waati wale kelen de kɛ tuguni eh, an bɛna sigi dɔrɔn ka fantanw de lajɛ fantan an fantanw ni fantandenw anw de bɛna kɔntiniye ka ɲani an fantanw ni fantandenw anw de bɛ kɔntiniye anw de bɛna kɔntiniye eh, ka taa ɲamantonw sanfɛ ka taa ɲamanw tɔmɔ k'o feere pour que an ka se k'an dahirimɛ sɔrɔ pour que ka se ka se k'an denw balo k'an musow balo k'an denw furakɛ ah, n'a tora nin taabolo kan an bɛ kɔntiniye ka tunkarankew de ye hali bi ka bɔ faso kɔnɔna la ka taa dusu bɛ minnu na ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka taa lebu muɲu yen ka taa lajaba muɲu yen ka eh, saya saya kɔrɔdɔn dɛsɛri kan ka saya kɔrɔdɔn eh, mediteranɛ ji kan eh, ka tɛmɛ toli la u faso kɔnɔna la ye parce que lebu de b'u kan lajaba de b'u kan baara tɛ yen eh, baara jigiya tɛ fasodenw ye eh, n'a fɔra ko minnu sigilen don ko minnu tara ka bila an ɲɛ k'olu ka kɛ kalayelen ye anw ye cogo min na anw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ko olu ɲinalen don fasodenw kɔ u hakili b'u yɛrɛbakun de la olu ta kelen bɛ kuma bɛɛ u bɛ eh, wale dɔ kɛ min b'a a to olu bɛ olu olu bɛ to u ka u nɔw la yen waati bɛɛ dɔ bɛ fara olu ka sɔrɔ kan mɛ fantanw olu bɛ t'u ka fantanya la u bɛ dɔ bɛ fara olu ka fantanya kan ayiwa nin constitution réforme a bɛ eh, nin de yira mɔgɔ caman na ayiwa o n'a ta o ta komi an bɛ demokarasi la eh, dɔw fana bɛ yen minnu ɲɛ b'a la cogoya wɛrɛ la min ni eh, minnu ka faamuyali ye ko a dabɔlen don fantan ka to fantanya la ye eh, min b'a yira k'a fɔ ko faama kɔni eh, b'a fɛ k'a ka masaya tɔ sinsin de ka taa fɛ eh, cogo min na eh, fantanw ka t'u ka fantanya la ale ka to a ka masaya la ayiwa nin tɛ eh, ibk ko ye nin tɛ rpm ko ye nin ye mali ko de ye o de kosɔn maliden bɛɛ wulilen don k'i jɔ o de kosɔn an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni min ma kuma nin ko la i ma kuma i kuma kunna nka mɔgɔ bɛ se ka kuma mɔgɔ bɛ se ka i hakilinata di n y'o de fɔ n ka jɛmukan in daminɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanɛni banɛni ye mɔgɔ bɛ se k'i hakilinata di ka sɔrɔ a ma kɛ ni lajabali ye ayiwa demokarasi dabɔra o de kama an bɛɛ tɛ se ka jɛ eh, ka buru kelen fiyɛ ɲɔgɔn fɛ fo dɔ ka buru fiyɛ eh, dɔ ka file fiyɛ ah, n'a taara o taabolo kan ayiwa an b'an hakilinataw de falen ɲɔgɔn na sa ni a da jara min na jeli n'o ma balima aaa a dun ko bɛ taalen taabolo min kan fanga ma sɔn ka cidenw depitew bila ka taa ka taa ɲɛfɔ minnu ye depitew ci ka na faso bulonba kɔnɔ fo fanga ye tilesenkuncɛ fɛ ka layidu ninnu ta ou bien ka nin décision ninnu ta ka sin ka bɔ k'a fɔ ko ayiwa kalo kura tile kɔnɔntɔn ko n'Ala n'a kira sɔnna a ma ko fasodenw bɛ taa ka taa kalafili kɛ k'u hakilinata di o kan o dabɔlen don min kama sɛnɛkɛlaw tɛn'u ka sɛnɛ dabila togodaw la ka na k'u bɛ na kalafili yɔrɔ la ɛɛ parce que gouvernement y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ko hali ni jiwoyo taara n'u bɛɛ ye k'u ka sira t'a la ɛɛ sɛnɛkɛlaw tɛna u ka ɛɛ baara dabila ka na kalafili kama u b'a dɔn kalafili min jaabi a tɛna kɛ olu ka hɛrɛ ye ayiwa n'o bɛ o bɛ fɔ la n'o b'o fɔcogo la nin dabɔlen don min kama sa Eh, parti eh, mouvance présidentielle mɔgɔw n b'a dɔn hali n'a kɛra hali ni mɔgɔ tan de taara ka taa voter taux de participation ko tɛ problème ye eh, min ye problème ye ni e mɔgɔ min ka fɔta cayara min mana fɔ an sɔnna n'o cayara ni min ko ko an ma sɔn ye n'o cayara n'o ye ayiwa min y'a fɔ k'an ma sɔn olu de bɛ pɛridi minnu ko k'an sɔnna a bɛ to olu de ta la a n'a dun tora o taacogo ma sɛnɛkɛlaw kɛtɔ tɛ k'u ka sɛnɛ bila mɔgɔ tɛna na dumuni d'u ma mɔgɔ tɛna na to d'u ma mɔgɔ t'u na olu yɛrɛ de y'u to n'u na n'u fɛn bɛɛ ye jamana y'a yira k'a fɔ ko hali ni jiwoyo taara n'u bɛɛ k'u ka sira t'a la ayiwa o bɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw bɔtɔ tɛ dɛ annu ka mali la a sɛnɛkɛla de ka ca ni baarakɛla ye a mɔgɔ kalanbali de ka ca ni mɔgɔ kalanlen ye u b'a dɔn gouvernement b'a dɔn tigitigitigi k'a fɔ n'a ye depitew bila ka taa depite minnu bɛ eh, mouvance présidentielle la u b'a dɔn tigitigi n'u wulila ka taa ka taa se u ka cidenw ma mɔgɔ minnu y'u ci ka na faso bulonba kɔnɔ ka n'u kunkanko kuma fɔ n'u taara yen ka t'u sigi k'a fɔ a mahamadu la u ma nkalon tigɛ u ɲɛna min bɛ gafe in kɔnɔ eh, k'a fɛsɛfɛsɛ u ɲɛna k'a f'u ɲɛna a kan ka ɲɛf'u ɲɛna cogo min na an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye n'u y'a faamuya a ka dɔgɔ minnu bɛ na ka na k'a fɔ ko u bɛna fɔ k'an sɔnna o ka dɔgɔ o ka dɔgɔ parce que a tɛ dɔwɛrɛ fosi yira fanga ka faama ka fanga tɔ sinsin a b'o de yira o b'a yira k'a fɔ hali ni fanga ni fanga in taara ka bɔ yen u bɛna mɔgɔ wɛrɛ minnu sigi olu labɛnnen don de kaban sigili kama cogoya fosi t'o la o bɛ ko min na sa e mɔgɔ min b'o dɔn ko kanakolontan o b'a yɛrɛ dɔn wulusu samabaga ye ne ye mɔgɔ min y'o dɔn a fɔ e na taa ka taa k'a fɔ k'i bɛ taa voter k'a fɔ ko ɔhɔn sɔnna o ka gɛlɛn dɛ hali n'i ye mɔgɔ min tɛ hali ni e ye mɔgɔ min ye nunsɔgɔtɔ ye k'i bɛ ji min nun fɛ nin ka ɲi ma nin man ɲi ma n'i y'o ye i tɛ fili o ma

A n ye dɔw de lajɛ a la belebele misɛnman dɔw de lajɛ a la k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ k'an lajɛ pour que aw ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ nin réforme constitutionnelle yɛrɛ ye mun ye mankan bɛ mun de nɔfɛ pour que aw k'o faamuya sinon gafe in mali sigikan gafe page kelen gafe tɛ page fila gafe tɛ ni yɛlɛmani yɛrɛ senfɛ u ye a lasurunya sinon a lasurunyani la tuguni page bi wɔɔrɔ de don hali bi k'a fɔ aw ɲɛna yɛlɛma minnu donna a kɔnɔna la yɛlɛma minnu don o si eh, fɛn tɛ ten ko mɔgɔ bɛ se ka wuli tilesenkuncɛ fɛ ko ka taa k'a fɔ ko ok n sɔnna k'a sɔrɔ i t'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔna la mɔgɔ ah, fɛn min ka jugu wulu fagayɔrɔ la o ye n bolo bɛ wulu da ye kuma foyi si man ka mɛn i da wulu fagayɔrɔ la fo n bolo bɛ wulu da n'o mɛn i da o ye o ye wulu fagayɔrɔ la kuma jugu de ye n bolo bɛ wulu da o ye wulu fagayɔrɔ la kuma jugu ye san'a bɛ s'o ma an k'a ɲɛɲini k'a dɔn nin réforme constitutionnelle nin a bɛ mun nɔfɛ an k'a ɲɛɲini k'a dɔn an bɛ sɔn jumɛn ma a kɔnɔna la an tɛ sɔn jumɛn ma a kɔnɔna la an k'o ɲɛɲini k'a dɔn n y'o de fɛnɛ fɔ ni mali maliyɛn fan fanba ko ko ɔhɔn an sɔnna k'u y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ k'u sɔnna ayiwa salamu aleykum an bɛ t'o kɔ an bɛɛjɛfanga m'o de fɔ wa mais an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ min ɲini tunkarankew fɛ san'an k'a fɔ ɔɔ anw sɔnna ou bien san'an k'a fɔ ɔɔ an ma sɔn an k'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn mun de bɛ nin mali sigikan kura in gafe eh, sigikan gafe ninnu kɔnɔ ko yɛlɛma kan ka don la o ye mun yɛlɛma ye mun yɛlɛma de don ne hakili la n'an y'o ɲini k'o dɔn a mankan bɛ dɔgɔya n'an y'o ɲini k'o dɔn a tɛ se polisiw ka taa gazi kɛ mɔgɔw kan an bɛ nin demokarasiko tile min na ɲɔgɔn lafamubaliya o de bɛ k'an lase nin ma ayiwa a dun dabɔlen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a dabɔlen don a kama de sinon ni ŋaniya ɲuman bɛ mɔgɔ min na sani k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko a fɔ ɔnhɔn ou bien a fɔ ayi a fɔ a ɲɛna fɔlɔ i bɛ na ɔnhɔn ou bien n ma sɔn i bɛn'o fɔ jumɛn na n'i y'o fɔ n'u y'o dɔn k'o dɔn na kari a ka ca ala fɛ o bɛ se k'u ka baara yɛrɛ bila ka na ka na ka n'o hakilinata di a kan nka e ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna a tigi t'a dɔn a bɛ n'a fɔ ɔnhɔn ou bien ayi mun na ou bien e ye kumakan kelen pe dɔrɔn ta k'o fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko nin de bɛna yɛlɛma gafe kɔnɔna la ka sɔrɔ fɛn min kan ka yɛlɛma a ka ca ni tan ye ou bien a ka ca ni tan duuru ye fɛn tan ni duuru la ni e ye fila saba naani fɔ a tɔw dun e ma fɛn fɔ a tɔw la ɛɛ i ma i ma i ma kɛ hɔrɔn y'a tigi ma dɛ i m'i tilen a tigi ɲɛna dɛ i ma tiɲɛ i ma tiɲɛ fɔ dɛ a kan ka fɔ fɔ cogo min na i m'o fɔ a tigi ɲɛna ɔ o bɛ min na sa n balimaw an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'an hakili to an yɛrɛ la parce que nin ye ɛɛ kalafili ye min nafa ka bon ka tɛmɛ hali peresidan sigi kan ɔ nin fɛnɛ ye wale ye sa min kan ka caman an bɛɛ lajɛlen hakili lajigin an k'a dɔn k'a fɔ an ye ɲɛmɔgɔ minnu ta k'u bila an ɲɛ ko depitew n'u bɛ faso bulonba kɔnɔna la n'u kan ka taa an kunkanko kumaw fɔ u bɛ wale minnu kan na k'a kɛ n'a y'a sɔrɔ ciden ka wale don an ka hakili to o yɔrɔ la ɛ don bɛɛ ye zon ta ye u ko ten mais don kelen ye fɛntigi ta ye ayiwa depite ninnu u ba tan kelen bɛ yen ni kalafili waatiw sera n'u mako b'an na u ka se ka u ka pilasiw n'u ka jɔyɔrɔw sɔrɔ u bɛ na an b'u ye don o don u bɛ na togodaw la u bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔw la u bɛ taa arrondissementw na u bɛ taa mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ parce que u b'u ka nafa de nɔfɛ mais u bɛ min fɔ an ɲɛna o ye k'u bɛ u b'a fɛ ka taa anw kunkanko kuma de fɔ k'an k'an ka dannaya da u kan ko an degun min b'an kan hɛrɛ min b'an kan bɔnɛ min b'an kan an ka laɲini ye fɛn minnu ye k'olu bɛ taa faso bulonba kɔnɔ k'olu bɛ taa o de fɔ nka n'u ye fanga sɔrɔ nka n'an y'an ka dannaya ta k'a da u kan n'u taara faso bulonba kɔnɔna la a dɔw bɛ yen u b'u ka eh, manda kɛ k'a ban pewu ɲɛ tɛ da u kan kuma tɛ k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna eh, sɛbɛn bɛ yen nin ɲɔgɔnna gafe bɛ yen nin ɲɔgɔnna yɛlɛma kan ka don mali sigikan na ko u ma se ka wuli ka na ka na mɔgɔ minnu y'u ka danaya da u kan k'u ka taa kunkanko kuma fɔ u ma se ka wuli ka na a fɔ olu ɲɛna ayiwa nin de bɛ yen nin de bɛ yen a fɔra ko ka nin yɛlɛma de don a la nin yɛlɛma de kan ka don a la aw dun hakilinata ye mun ye an ka hakili to o yɔrɔ la ɛɛ an ka depitew u ye fɛn yira an na an an an famana ka fɛn min ɲɔgɔn ye an bɛ lahalaya mɛn u la ɛɛ min ye lebu lahalaya ye min ye lajaba lahalaya ye waati bɛɛ ayiwa n'i bɛ kuma fɔ fɛnɛ ɛɛ kuma ka gɛlɛn ko fɛn bɛɛ b'a den wolo mɛ kuma ale de b'a ba wolo ni n ko an ka depitew depite bɛɛ ko tɛ ko mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la mɛ ko n'a fɔra ko a y'a kunbɛn ko sɔmi yɛrɛ la ale bɛ dɔ bɔ sira la n'a fɔra ko a y'a kunbɛn min sɔminen don a yɛrɛ la a bɛ dɔ bɔ sira la n'ale ko an ka depitew minnu bɛ walejugu ninnu kana ka kɛ ka depite tɔw tɔgɔ tiɲɛ ne kan b'olu de ma minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka an dɔgɔmusow n'an ba filanw ni an kɔrɔmuso filanw k'u ma suli ka bin kɛ u kan ka tila ka taa u fɛ tinisiw ni marɔkuw la ne kan bɛ olu de ma olu plasi tɛ an ka faso bulon kɔnɔ olu plasi man ka kɛ an ka faso bulon kɔnɔ ɔ o bɛ cogo min na an ka juges bɛ ten cour constitutionnelle cour suprême um, eh, eh, eh, dist eh, commune 4 district eh, an ka juges mɔgɔ ɲɛ t'aw la ala ɲɛ b'aw la bɛɛ ni ce i ka kɛta la n y'o de fɔ ko n'a y'a fɔ mɔgɔ ma i ni ce ni baraji n'a digir'i la walahi i ma ɲuman de kɛ sinon i ni ce ni baraji kumakan jugu tɛ mɛ n'i y'a digilen ye mɔgɔ o mɔgɔ la i b'a dɔn tigitigitigitigitigi i ma ɲuman de kɛ fasodenw an ka wuli k'an jɔ wuli ka jɔ kuma sera mali jenɛsi an ka wuli k'an jɔ an faw an baw an ka cɛkɔrɔbaw depuis eh, mali b'a ka indépendance ta waati min na depuis mali b'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta don min na fo ka na bila bi la olu de bɛ anw kunna an ye an ka danaya ta ka da olu de kan k'u k'an bɔ nɔgɔ la ayiwa an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ni bi cɛ a san bi duuru ni duuru san bi duuru ni wɔɔrɔ filɛ nin ye bi bi in na hali bi an bɛ nin dingɛ kelen de kɔnɔ an k'a lajɛ sa dɔ kɛra n y'o fɔ yan ka tɛmɛ bala sara bala wɛrɛ sara ni juguni tɛ na kɛra faso kɔnɔ ɲamaden ye dɔ kɛra u y'u se u y'u seko n'u damayira kɛ u y'a jira an na u bɛ se ka mun de kɛ u ye min kɛ an bɛ se k'u fo de la u ni ce u ni baraji n'a kɛra ɲuman ye u ni ce u ni baraji n'a kɛra juguman ye u ni ce u ni baraji nka waati nalen bɛ sisan waati nalen bɛ sisan a ka ɲi an ka wuli an k'an jɔ an k'an ka ɲɛnamaya minɛ an bolo la sinɔn digi kɛlen don an na anw de bɛ sa bajiw cɛma anw de bɛ sa jɔnya la fan bɛɛ fɛ an bɛ tubabuw ka jɔnya la an bɛ arabuw ka jɔnya la an kɛlen don jɔn ye an yɛrɛ fadugu kɔnɔna la parce que an ye dɔw an ye minnu ta k'u bila an ɲɛ k'olu y'an ɲɛmɔgɔw ye olu dɔw nata kama wari kama olu bɛ taa fo ka taa an feere k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a kalama k'an feere k'an wari dun k'an ci ka taa tunisiw ni marɔku ni eh, arabuduguw kan eh, arabi sauditiw la ko an bɛ taale kalan kɛ ou bien k'an bɛ taale baara kɛ ka sɔrɔ u y'an feere mɔgɔ wɛrɛw ma ee eh, ah, n'a fɔra ko sini lahara an tɛna n'an da don o bɛɛ la sini lahara tɛ diya dɛ ɔ n balima an ka bi jɛmukan laban na sa n bɛna welewele min bila ka taa n bɛna bila ka taa jeunesse ma n n bɛna welewele min kɛ n bɛna a ci tunkaranden eh, tunkaranke bɛɛ lajɛlen ma ladilikan don eh, sani n ka don o kuma kɔnɔna la n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni n donna min gasi la o ka yafa ma parce que n y'o de fɔ kuma fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma ale de b'a ba wolo eh, sani nin eh, révision constitutionnelle mankan ka wuli mankan fɔlɔ dɔ tun bɛ yen o mankan fɔlɔ tun ye mun ye n b'a dɔn mankan in tɛmɛna n b'a dɔn mankan in a fɔra ko k'a ko dan ten nka tunkaranke jɔrɔnanko ni anw hakilinata ma dɔn a ko la an ma an jɔ an jɔyɔrɔ la ni an m'an hakilinata fɔ an m'an ka fɔta fɔ ka da o kan an hakilinata ye min ye an bɛn'o fɔ an ka jɛmukan in kɔnɔna la k'a da tunkarankew tulo kan diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a da maliyɛnw tulo kan diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen minnu bɔra an jigi kɔrɔ tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen an ka musokɔrɔba caman bɛ yen minnu kan ka anw kalan ladamu ye mun ye olu ɲinɛna ladamu ye fɛn min ye kɔ tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen an ka musokɔrɔba caman bɛ yen minnu b'an kunna bi minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye bi olu mago tɛ danbe la olu t'a dɔn danbe yɛrɛ ye fɛn min ye olu ni danbe ma tɛmɛ hali sira kelen fɛ ɔ n'i ko i bɛ kuma kuma ka gɛlɛn n'i ko i bɛ kuma a bɛ fɔ k'i ye cɛkɔrɔba dɔgɔya n'i ko i bɛ kuma a bɛ fɔ k'i ye musokɔrɔba dɔgɔya an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tigi le président du haut conseil islamique n ye mahamudu diko n ye ale ka eh, kuma dɔ lajɛ a b'a fɔ yɔrɔ min na k'a fɔ ko eh, cɛkɔrɔba bonya tɛ yen bilen ko musokɔrɔba bonya tɛ yen bilen ko eh, danbew bɛɛ lafililen don Danbe bɔrɔtɔlen don aa denmisɛnw tɛ siran bilen ka cɛkɔrɔbaw neni ka musokɔrɔbaw neni bonya tɛ yen bilen ɔ a ka o kuma ne hakili a y'o fɔ ka da min kan aw caman aw ni ne aw minnu bɛ ka tunkarankɛ jɔrɔnanko in lajɛ aw caman ye faamuya sɔrɔ a la a b'a fɛ ka mun fɔ nka batokɔnɔmɔgɔ in bɛɛ ŋaniya ye kelen de maliden bɛɛ ŋaniya ye kelen ba tigɛ ko ɲuman o de bɛ an caman bila kuma la réseaux sociaux sanfɛ o de bɛ an caman bila bi bi in na vidéo kɛ la ɔ vidéo kɛ o tɛ baasi ye dɛ o ye k'a jira k'a fɔ dusuma kasa min b'i kan o ye k'a jira k'a fɔ nisɔndiya min b'i kan nka ne baden tunkarankɛw ɛɛ an kana ɲina an danbew kɔ an kana ɲina an bɔkolo kɔ ni an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen an ka musokɔrɔbaw caman bɛ yen olu ɲinana danbe ye fɛn min ye u ka dɔgɔyama tɛ dɛ anw kana ɲina danbe ye fɛn min ye n'an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen olu ɲinana k'a fɔ lajaba ye fɛn jumɛn ye anw kana ɲina k'a fɔ lajaba ye fɛn min ye mɔgɔ i bɛ se k'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kɛlɛ ye o kɔrɔ ye di mɔgɔninfin i bɛ se k'i hakilinanta fɔ ko la ka sɔrɔ i m'a kɛ ni nɛni ye mɔgɔninfin i bɛ se k'i hakilinanta fɔ ko la ka sɔrɔ fa nɛni ba nɛni ma bɔ a la mɔgɔninfin i bɛ se k'i hakilinanta fɔ ko la i bɛ se ka don a tigi kun i bɛ se k' a jira a tigi la k'a fɔ i dusuma kasalen don ka sɔrɔ kuma bɛ kuma la i ma o fɔ a ma walima n bɛ nin fɔ ka da min kan ɛɛ jeunesse dusu kasilen don bi aa jeunesse dusu kasi kun bɛ bi ɛ san tan faligɛn i kana fali kan mɛn fali bɛ fara sira min fɛ n'i y'o ye i tɛ fili o ma fiyewu jeunes sigira k'a ye cɛkɔrɔba ninnu bɛ ka mali bisi k'a nɔnɔ a tulu bɔ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina wa an hakili b'a la waati waati ko a zon minnu bɛ yen n'i ko ko zon a bɛ digi u la a bɛ fɔ k'i ye cɛkɔrɔba neni nka tɔgɔ wɛrɛ tɛ zon na zon kɔ dɛ n'a digira mɔgɔ min na i bɛ t'a sɔrɔ i ye sonyɛni de kɛ sinon n'e ma sonyɛni kɛ a tigi kun t'i la ɔ an b'o kuma minnu fɔ an dusukasibagatɔ bɛ kuma minnu fɔ o kɛlen bɛ baasi ye mɔgɔ caman ma cɛkɔrɔba caman ma bibi in na ko denmisɛnninw tɛ cɛkɔrɔba bonya bilen ko denmisɛnninw tɛ fa fa tɛ bonya bilen ba tɛ bonya bilen ko denmisɛnninw bɛ nɛni kɛ nka o cɛkɔrɔba n'o musokɔrɔba ninnu t'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ denmisɛnninw bila mali min ye danbe jamana ye mali min ye hɔrɔnya jamana ye mali min dɔnnen don k'a fɔ ko bonya bɛ mali la mun de bɛ o malidenw bila bi bi in na ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya ka musokɔrɔbaw dɔgɔya mun de b'u bila a la u tɛ dulɔ min u tɛ dɔrɔgu ta u b'u yɛrɛ ma u bɛ taa a bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko denmisɛnninw y'u dɔgɔya ko denmisɛnninw b'u nɛnina k'u b'u burujala i bɛ taa sɔrɔ dan sakora de nka o n'a ta o ta hali ni dan sakora anw danbe tɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya ye anw danbe tɛ cɛkɔrɔba nɛni ye nka o kana an bali dɛ o kana an bali k'a fɔ ni min kɛra k'o tɛ kɛta ye k'an t'o fɔ an bɛ se k'an hakilinata fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanɛni banɛni ye ɔ o bɛ cogo min na sa an b'a ɲini zeniw fɛ an b'a ɲini tunkarankew fɛ u ka sabali ka sabali kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n y'o de fɔ n ka kuma ha kuma in daminɛ la n ko ni n donna min gasi la o ka yafa n ma parce que kuma ka gɛlɛn an b'a ye caman bɛ yen n'u bɛ jaabili di n'u bɛ fɛn fɔ fanɛni banɛni de b'a la nɛni de b'a la a ma se o ma o mɔgɔ dusu i dusu mana kasi cogo o cogo nɛni bɛ nɛni na o man ka bɔ i da ka taa i kɔrɔmaɲɔgɔn yɔrɔ hali n'i fa tɛ hali n'i ba tɛ i bɛ taa sɔrɔ i fa filan don ou bien a b'i ba filan bɔ ou bien a b'i kɔrɔ filan bɔ anw ma dege o la o t'anw danbe ye o t'anw tabiya ye nka n bɛ segin o de kan o n'a ta o ta o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an k'an sigi an k'an bolo fila d'an sen kan an k'u lajɛ cɛkɔrɔbalankolon minnu bɛ yen n'olu ɲinana u yɛrɛ kɔ cɛkɔrɔbalankolon minnu bɛ yen ni olu de bɛ eh, denmisɛnninw pousser ka bila u nɛni na ka da u ka kɛwalew kan o t'an bali k'a fɔ n'u ye sonyɛni kɛ k'an k'a fɔ k'u ye sonyɛni kɛ o i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ k'a ye sonyɛni kɛ ka sɔrɔ i ma a fa nɛni ka sɔrɔ i ma a ba nɛni i bɛ se k'i hakilinata di i ni i fa filan cɛ la i n'i ba filan cɛ la i n'i kɔrɔ filan cɛ la a b'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka min fɔ ka sɔrɔ i m'a bɔ i da fɛ k'a fɔ sinon min fɔra kuma caman bɛ yen min bɛ fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ wele foyi la zon kɔ ni danaya fasodenw y'u ka danaya ta k'a da e kan k'e bila yɔrɔ la k'e ka baara kɛ e tɛ k'o baara k'a kɛcogo la f'e bɛ k'o wari sonya f'e bɛ k'o wari buruja e bɛ k'o tila i muso ni denw ni limanaw ni ɲɔgɔn cɛ e ko ko fasodenw minnu fantan an fantanden minnu bɛ n'an sigilen ɲɛ b'o la don o don ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ e ko k'an kana kuma n'anw dusu kasilen ko k'an bɛ kuma o la sa an bɛ fɛn fɔ an man ka min fɔ mun b'an bila a la kɛwale jugu mun b'an bila a la sonyali mun b'an bila a la min bilara min na k'o k'o kɛ o m'a ka kɛta kɛ o de b'an bila a la sinon a man di maa si ni ye ka na i sigi o tɛ maliyɛn danbe ye k'i sigi k'a fɔ i bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya k'i sigi k'a fɔ k'i ye cɛkɔrɔba neni o tɛ maliyɛn danbe ye bi o tɛ maliyɛn danbe ye sini o tɛ maliyɛn danbe ye sinikɛnɛ mais mali denmisɛnninw ko an bɛ bibi in na an bɛ yɔrɔ min na bibi in na k'a fɔ kunun tɛmɛna an bɛ bi de la an tɛ sɔn bilen k'an sigi k'an bolo fila da an sen kan ka jamana ɲɛmɔgɔ lajɛ o kɛra denmisɛnnin ye o o kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o o kɛra muso ye o k'a fɔ ko e de bɛna jamana nafolo ta k'a buruja k'a k'i sago ye k'a don i sagonada fɛ fantanw bɛ sala don o don dɔgɔtɔrɔsow la furantanya fɛ fantanw bɛ ɲamantonw sanfɛ don o don ɲamanw tɔmɔni la ka taa o feere pour que k'u se k'u yɛrɛ balo e e hakili ma jigin olu la olu hinɛ ma e minɛ anw tɛna an sigi bilen k'an bolo fila d'an sen kan k'a fɔ k'an t'o kuma fɔ an b'o fɔ bi an b'o fɔ sini an b'o fɔ sinikɛnɛ o diyara mɔgɔ min ye an b'o fɔ o ma diya mɔgɔ min ye an b'o fɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔfɛ n balima tunkarankew nin tun ye an ka bi tunkaranke jɛmukan ye k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan nin tun ye hakilimajigin ye ka taa tunkarankew yɔrɔ la k'a fɔ hali bi an k'an hakili to an yɛrɛ la hali bi an tabiyaw minnu dɔw bɛ yen an ka danbe minnu bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba lankolonw bɛ yen minnu bɛ walew kɛla minnu bɛ an dusu bɔ min b'an bila k'a fɔ an bɛ fɛn fɔ min bɛ kɛ baasi ye an k'an hakili to olu la an k'an yɛrɛ kisi olu ma an m'a fɔ n k'an kan'a fɔ dɛ an k'a fɔ mais an bɛ se ka fɔcogo sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fa neni ba neni ye an bɛ se ka fɔcogo sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni danbe tiɲɛ ye parce que maliyɛn dɔnnen don ni bonya de maliyɛn dɔnnen don ni karama de ko mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la o cɛkɔrɔba minnu filɛ filɛ n'an b'u ka kuma fɔ la cɛkɔrɔba ɲumanw bɛ yen hali sini hali sinikɛnɛ minnu b'u yɛrɛ dɔn minnu b'u danbe dɔn minnu b'u tabiya dɔn ko bɛ ko la minnu tɛ sɔn olu ma nka o n'a ta o ta nata fɛ ko nata de ye wulu dakala janya nata kama caman bɛ yen olu ɲinɛna u yɛrɛbakun kɔ caman bɛ yen bibi in na olu pɛrɛlen don k'u yɛrɛ feere nafolo kama nata kama ɔ olu minnu bɛ k'o kɛ sa k'u k'a dɔn k'a fɔ ɛɛ bi ka di sini man di don bɛɛ ŋana si man ca k'olu ni bi mɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma anw zeniw an tɛ sunɔgɔ an tɛ ɲina anw ni sini parce que ne ma fili depuis ala ye diɲɛ da mɛɲɛna kɔnɔ ale ma deli ka siɲɛna kɔnɔ den ta fiyewu wa fo ka taa min kɛ sa n ma da a la ni mɛɲɛna kɔnɔ bɛna siɲɛna kɔnɔ den ta ɔ an b'an ka bi jɛmukan bila yan sa an b'aw fo aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ aw ni ce aw ni baraji hali bi a ye dɔ fara cɛsiri kan hali bi aw kana sɛgɛn aw kana ɲina an b'a fɔ a ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu aw balimakɛ musa jawara uh, min bɛ tunkaranke jɔrɔnanko émission présenté aw la dimanche o dimanche aw ni o de tun don aw k'an bɛn waati wɛrɛ